mpingo wa mulungu mulungu akudalitseni pamene tikukumana mchigawo chachiwiri chakuyankha kumene kuli likulu la satana mdyerekezi ku dziko lapansi funso limene likuchokera ku chofotokoza chimene chautsa mapiri pachigwa chofotokoza kuti unduna undunawo pa mpando mwini wake satana adayikapo akalonga otchedwa zakatero zakatero ndi nduna za mdierekezi ndiye mdierekeziyo mu gawo loyamba tamuonadi malinganso baibulo atithirira umboni kuti sizongochoka m'maganizo mwanga koma mulungu akuona mofanana mkalembedwe ka mawu ache ponena za ulamuliro wa kudziko lapansi chenjezo mmenemo linali lakuti chipembedzo chilichonse pansi pa nthaka kaya mtsogoleri sakufunika kus- kuyandikira ku masisitemu amenewa ayi chifukwa tapeza m'malemba kuti otsogolera ndi satana ufumuwo si umodzi wa yesu ndi wina wa satana mdyerekezi ndi winanso ndiye mpaka tamumva yesu mwini wake akukana kuti ndilibe kanthu iyenso alibe kanthu ndi ine choncho tikachipeza chipembedzo atsogoleri akuoneka kuti ali ndi kanthu ndi ndale ali ndi kanthu ndi boma ndiye kuti chipembedzocho chaphatikana ndi mafano mwa njira imeneyi efereimu waphatikana ndi mafano mulekeni safunika apezeke pa stadium ayi safunika ayende nawo pa red carpet asamale kwambiri mkulu wa chipembezocho kapena chipembezocho zitayane malemba atiuza kuti ndilibe nazo kanthu 1730 yohane ndilibe kanthu zimenezi ndilibe nazo chochita ndi zina kaya payamba mmapemphero mpena kaya payamba ndi ulaliki mpena kaya ayamba ndi inivopi chiphwichi inivopi muli 15000 yowapatsa amene ati apemphere pa ma- pa msonkhano wa ndale amvekere kuti mulungu mutitsogolere msonkhanowu ndi zina yesu akuti ndilibe nazo kanthu ansembe adyera anthu amene akungopita kuti apeze kakobiri ka fizi, sizikukhuzana nde musapuse chifukwa chakuti kukumveka mawu chigawo choyamba timayang'ana nkhani imeneyi kotero kuti tulukani mmenemo anthu anga mutuluke muti ngati kuti mutuluke kuchalichiko ngati mutuluke mu masisitimu amasisitimu azipembezo zimene zajoyina na mboma yesu akukana kuti alibe nazo kanthu mulibe changa 1730 yohane tuluka mkuni mukandiona ine phatiphati ku ndale sisitimu ya chipembedzo changacho ndikuyikwatiritsa ndale mutulukeko baibulo likuti tulukani mmenemo anthu anga mutuluke mu sisitimuyo osati mtchalichicho koma mu sisitimuyo muli ni ufulu inu kukakhala pa mtengo apo kukayendesa sistimu ina bwanji inu timasonkhana limodzi pano nanga yapo pomukutani kuti tatuluka mu sisitimu ife ndi seventh day three angels sitinasinthe si mpingo wina tatuluka sisitimu iyiyi chifukwa yesu akuti tilibe nazo kanthu zomaphatikana ndale yesu akuti tilibe nazo kanthu kayiuzeni nkhandweyo ndikulengeza kuchoka kuno ku kamanda studio masana dzuwa lili nge likuwala pa mapiri pano simsochera muyenda bwino ngakhale kuli miyala mnipeza nikulandirani ni kapu ya uchi gawo nambala 2 tikuphunzira pano za maulamuliro a ku dziko lapansi ndipo gawo lachiwirili ndikufuna ngati ambuye angatithandize atithandize ndithu kuti atiwonetsere kuti kodi maboma a ulamuliro wa dziko lapansi kale zimayenda bwanji tsono pa chifukwa chakuti tikufuna kulowanso ku baibulo kuti tikapeze kuti maulamuliro aku dziko lapansi ankayenda bwanji likulu hedikota ya satana mdierekezi mu ancient history ya baibulo zinkakhala bwanji kale kale kwambiri baibuloli mwina olembanso akukokererakokerera likulembedwa pa zikopa zinkakhala bwanji maulamuliro akudziko awa taona mchigawo chachiwiri yesu akuakhazula kuti sali mbali yawo akupanga zache sinkupanga nawo kodi ukuku ku chipangano chakaleku ndiye ankapanga nawo mayendetsedwe a maboma adali bwanji chifukwa masiku amenewo united nation kudalibe imene tiyikumbe mu phunziro lathuli mu gawo lina pakuti tikusakasaka likulu la satana tinkumba vatican koma tisadafike kumeneko tikumba meka tisadafike kumeneko ana a mulungu ntipite kaye koyambako tione kuti kodi maboma amenewa ankayenda bwanji ndiye muphunziro limeneli mgawo lachiwiri ndikupasani mawu kapena kuti mutu onena kuti shrine place mchingerezi kapena kuti malo okwezeka kalekalero boma la dziko lapansi linkatchedwa kuti malo okwezeka mwachisanzo ngati mmene tilili ku malawi capital hill ya malawi ili ku capital hilluko ku lilongwe cha mu city center timaitcha kuti capital hill now ndi chithunzi chakuti ndikulankhulane ndi mmalawi chisanzo cha capital hill chigwira bwino ntchito pa gawo lathuli pokufotokozerani sistimu ya dziko lapansi mmene inkayendera inkayenda ku malo okwezeka mwa njira ina satana mdierekezi amene anagwa kuchoka kumwamba pamodzi ndi timu ya gawo lachitatu imene imatchedwa kuti one third ya angelo ya ziwanda adalindimuka ku dziko pararararara, kudzakhazikika kuti adzikuwa kumwamba kuti tsoka mtunda ndi nyanja atagwa ku dziko lapansi anayamba kukonza world government system za ancient zakalekale zinkayenda bwa iyeyi atabwera ku dziko lapansi lino satana mdyerekezi pofuna kuyendetsa sistimu za dziko lapansi anayamba kuyika malo amene lero tikamawerenga m'baibulomu tiwapeza malowo amatchedwa kuti malo okwezeka kaya zikumveka zimenezi amatchedwa kuti malo okwezeka tsopano mmenemu ndi mmene mchingerezi mukutchedwa kuti shrine place malo okwezeka kazikumveka zimenezi tsono tiyambe tapita ku baibulo tikaone kuti zidali bwanji zikuoneka ngati kuti tiyambira ku buku la wani mafumu ngati sindikulakwitsa ine ndikaphonya ku wani mafumuko tibwerera ku two mafumu kuti tikayitambasule bwino nkhani imeneyi ya mayendetsedwe a gavamenti yakale ku baibulo atagwa satana kuchoka kumene analiko kudzagwa ku dziko lapansi ankayendetsa bwanji mabomawa wani mafumu chapter chake cha nambala 2 a wani mafumu chaputala nambala 2 ndi chimene tikufuna kuti tiwerenge muzindikomera mtima ndikuchita usakasaka kwinaku ndiyang'anitsa kowala kuti maso akwanitse kuona kuti ndikupaseni chenichenicho ndikupaseni chenichenicho tiyeni tione zimene baibulo likulankhula pamenepa tili pa 1 mafumu chapter number 3 vesi nambala 2 tikufuna tiyambe tamva mmene amayendetsera maboma a dziko lapansi lerolo mukamamva kuti ayi world economic forum wcc who world health organization fao fudu chakuti chakuti usaid mukamayang'ana kumene ku minister of chakuti chakuti ankati chani ankawatcha malo omwewo achina zakatelowo sadayambe lero ankayika mmenemo kuyendetsa dziko lapansi ndiye malo amene amayendetsera maikowo amawatcha kuti malo okwezeka amene mchingelezi ndakupasani chizungu chakuti shrine place ndachidziwira kuti chichewa kapena chizungu cha shrine place ndili ku chipembedzo cha satana ankatiuza chingerezi chomwecho kuti iyi mukuionayi ndi shrine place ayenda nafe ulendo ku unga ku general assembly ukuiona panoyi ndi shrine place ulendo nafe kukafika pa kaba ukuiona panoyi ndi shrine place ulendo kukafika ku darfur region ukuiona panoyi janjaweed shrine place yawo ndi iyi Tatiyeni, usakhale pomwepo ayi. Ukupaona pano People's Liberation Army Shrine Place yawo ndi iyi. Ndaikako for the Sanko. Khani osausa. Bible likuti chani? Zammene ankayendetsera malo okwezeka ndi kuwatchelerowa ministry of chakuti chakuti iwowa ankati malo okwezeka tiyambireni pa buku la 1 mafumu chapter number 3 chikuti bwanji anyamata aku sinodi khalani mumvesere nkhani

tsonotu apa pakufunika kuti umve ndipempha kuti mudziwerenga mabaibulo anu achizungu azikufotokozerani koma mchichewa chimveka bwino kwambiri pa malawi baibulo likuti koma anthu anaphera nsembe pa misanje now baibulo likuti misanje misanje misanje ndi malo amene amayendetsera maboma akale uphungu wakayendetsedwe ka dziko amakautenga pa misanje ndiye misanje kuti ipezeke satana mdyerekezi amapita kukasaka wanthu m'midzi nkumutenga munthuyo nkumpitisa pamalo okwera nkukamangapo kaguwa pamenepo nkumuwuza kuti mudzitenga nsembe mudziphera pati apa ku milungu iti ya ine mdyerekezi satana pamenepa ndi pamene mudzitengerapo uphungu wa mayendetsedwe a maiko mayendetsedwe a maboma mayendetsedwe a mudzi Muwatenga pati? Pamenepa. Mwanjira ina mikoko yogona idzikumana yapa. Mukafuna mvula muyipeza pa msanje. Mukafuna dzuwa mulipemphe pa msanje. Akakangana wanthu mukufuna mpeze chiweruzo choyenera chogwirizana ndi mkanganowo mudzibwera pano kuzafunsa nzeru. mmene muyendetsere system ya dziko lapansi mpingo wa mulungu the entire world government system belongs to satan whether you like no or yes koma dziko lonse na system za dziko ili kuyambira kale zidakhazikika m'manja mwa satana iyi mukuyimva pano ndi misanje likulu natero kuti chimveke bwino pa malawi chifukwa tili ndi capital hill nsanje omangidwa pakaphirinso naye kamuzu musayiwale kuti akulu aja anali knights of malta member with 33 degrees satanist anagona ali pa city center apa tidzakumana lipenga likakalira akandithirira umboni mulungu ndi unenazi sinanga wanthu adachoka adapita mu njira ya imfa sangakwanise kunditsutsa okha koma lipenga likadzalira pakuti na likulu la malawi ndi nsanje wa dziko la malawi ndi umanga pa malo okwela pa capital hill chikhala pamwamba ndiye anayika malo okwela mu lilongwemo ndi panopa mwapaona e tiyeni tsopano tikamange nyumba ya mfumu imene idziyang'anira capital hill ndiye muyang'ane malo okwererapo lilongwe yonse nda kukwera pa mtunda akuti mwamuona kamuka chimoka e mwamuona kani kauma e tamuona usiku mwamuona ngulalo mukumuona kang'oma uku mukumuona tsabango wonse tikwaonera pansi masowa mukaponya akuti mpaka ku dzalanyama mukaponya mbali ya uku akuti mpaka ku dowa nanga mukayang'ana uku mpaka kumapiri a nkhoma malowa akuoneka ndi okwela shrine place mangani pamenepa bizalo kuchoka ku kampani ya nicolas architecture bwera pano ine ndi sikazamira tikufuna umanga nyumba pano shrine place malo okwererapo tikumana tikadzafika kwathu munipeze padakali masana sikunade mutha unipeza pa mapiri akamanda nkhani yosausa baibulo pano likunena kuti misanje sono m'baibulomu akanena kuti misanje ndiye kuti amanena pamalo pamene pali pokwera kusiyana ndi panzace chimene amatanthauza pamenepa ndi authority ulamuliro wa deralo udzipita mokwera kupita pamenepo mwa njira ina ndi high position udindo wapamwamba munthu asayendetse muzi uno popanda nsanje zisatheke ayi ndi amayikira asilikali mbuyo mbali mwakemo ma shrine place amene ati achite protect otayo asilikali amabwera kuzateteza this shrine place ndiye kuti tikayang'ana boma lakale limene limayendera baibulo layamba kutiuza nkhani imeneyi ya misanje ndiye tiyeni tibwerere modekha kwambiri pa vesi limeneli koma anthu anaphera nsembe pa misanje popeza panalibe nyumba yomangira dzina la yehova kufikira masiku amenewo tiyeni tibwere pa malemba apa tiyambe kumva tsopano zikumveka ngati wolemba buku la mafumu akufuna kutipasa chithunzithunzi cha maboma awiri pali boma la ana a mulungu lija linkayenda mpaka pamene anafika sauli ndikupempha kuti mutisankhire mfumu pa israeli tatopa kuyendera malamulo anu kaya akumva munthu kufikira tsiku limeneli pakati ponsepa kupanga mtundu wa ana a mulungu mtundu wa ana a mulungu udayenera nawonso kukhala ndi shrine place yawo malo okwezeka amene ati adzikatenga direction yakayendetsedwe ka boma la chikhirisitu boma la mulungu boma la ana a mulungu boma la chipembedzo ali nkoyenera kulitenga koma tamverani kuchokera nthawi yonse mpaka kudzafika pa mfumu solomoni ndi mwana wake davide chidachitika ncha panalibe malo ku dziko lapansi kumene linali likulu mwa njira ina ana a mulungu analibe Capitol Hill yawo sanamve munthu mwa njira ina kufikira nthawi ya solomo panalibe capitol hill imene anthu okhala m'boma la mulungu ati adzikapembezerapo nawo pophonya masomphenyawa pophonya direction mulungu akufuna kuzakonza ndi akugwirisa ntchito mawu akuti koma anthu anaphera nsembe pa misanje popeza panalibe nyumba yomangiridwira m'dzina la yehova ndiye kuti kuchokera nthawi iyi yonse anthu amatenga ndondomeko zawo kuzipitisabe mu ulamuliro wa dziko akafuna mapepala amapita kukasayinisa ku misanje akafuna direction yoti achite amapita ku misanje laisensi yatha akachite renew ku misanje abulu akufuna kukhomera amapita ku misanje akufuna kulambira amapita ku misanje zikalata zawo zophatikiza mpingo wa mulungu ndi dziko popeza mpingo wa mulungu unalibe headquarter yakuti angamapitise madokumenti awo amapitisa ku misanje ndiye wolemba buku la 1 mafumu chapter number 3 verse number 2 akuti koma popeza panalibe nyumba yomangidwa yomangidwira dzina la yehova kufikira mawu masiku ati amene na apa ndimafuna tingotengako mawu akuti misanje mupeza kuti sisitimu zakachitidwe ka dziko lapansi zomadalira kuyendesa dziko zakhala zili m'manja mwa satana kuchokera kalekale mpaka kanthawi ka solomoni anthu ankapita konko ku maboma a dziko lapansi ku misanje kukamalizisa kunali zidindo zidindo zimene yesu adazazipeza zikulamulira dziko lapansi zimene zinali ma final authority a dziko lapansi kuti yesu adzikwera pa mtanda pa yohane nakafuula mawu osiriza kuti kwatha kutanthauza kwake nanena kuti tetelestia sentence served victory gained akupita kukanena mawu akuti kwatha kukagumula zidindo zimene zinali kudindidwa kupereka okay ku chinthu kapena mwa njira ina amapita kukang'amba majiyala pa mtanda paja kukathesa kuti mwana wa mulungu sayenera kutenga final authority final say asayitenge kumaboma chifukwa nkumisanje ndiye akukwera pa mtanda kamuna akukuwa pa mtanda paja tetelestia kwatha victory gained sentence served mundilole kuti ndimalize dongosolo la kuphwanyaphwanya kwa ndondomeko za dziko lapansi zimene yesu potsika kumwamba atakwera pa mtanda akanena kuti kwatha kapena kuti tetelestia ankaneneranji pakuti mawu aja ankawalankhula pakati pa boma ndikuliuza bomalo kuti zatha bwa sangadzisuse yekha ayenera kunena tetelestia chifukwa 1730 yohane wanena kale kuti ine za mkulu wa dziko lapansi ndilibe nazo kanthu masisitimu akayendetsedwe kachauzimu kasaphatikane mboma ngati munali akapolo kubomako tetelestia kwatha ndikupereka mzimu wanga kwatha tetelestia zathera pano finish nkhani yosausa nkhani yosausa ndakupasani chithunzi pa vesi limeneli ndakhalitsapo mwauona msanje tiyeni tibwere ku buku lina pamenepa ndimafuna tibwere ku buku la numeri chapter number 33 numeri 33 numeri 33 mpingo wa mulungu ali ni nkhani yotipasulira kumene kumachoka ndondomeko kodi chipangano chakale maboma ankayendetsedwa mulungu ndeti kuyankha kuti ayi maulamuliro ankatenga ku misanje imene mukuiona leroyi mpaka chiphunzitsochi chikathera paya pa new york pamene tikafike kukapeza ofesi ya united nations nsanja misanje malo okwela a dziko lonse lapansi un tikubwera komweku palibe atitseke kukamwa akuti ndikadzasanulira mbale yachisanu ndi chiwiri pamenepo zinsinsi zidzatsirizika mwa njira ina ndidzakhala kuti ndikukwangula dongosolo chifukwa mngelo wa namba 4 adzayenera kubwera amene adzakhala akuchoka pa guwa la nsembe m'manja mwace mudzakhala mbale ya moto nikaziwotche mngelo namba 4 ayenera kudziponya pa moto sakuyenera kuopa ndiye tikubwera ku manhattan konko ku new york tikubwera komweko tione msanje the most secret place the secret archive of united nations ndi pamene tikaupeze msanje waukulu utangoyima kuti njoli asakupusiseni wanthu oyendesa dziko lapansi nanena kuti akutumidwa mulungu ayi this is different story

33 vesi ya nambala 52 ndi pamene tiyambire pamenepo akuti chani nupitikise onse okhala mdziko pamaso panu ndi kuwononga mafano awo onse amiyala ndi kuwononga mafano awo onse onyenga ndi kupasula misanje yawo yonse Kutanthauza kwake kwa misanje nkwakuti ndakutulusa iwe Israyeli ndi boma langa. Koma kumeneku kuli the entire world government system mwa njira ina kuli system ya Kanani ali ndi misanje ali ndi maofesi kumene amakatengako ndondomeko za kayendesedwe ka dzikoli koma kumenekoko adaikako ziwanda ndi milungu yachikunja ndi misanje now mukakalowa mdzikolo mwapeza ufulu pa dziko la malawi mwapeza ufulu pa kanani chipangano chakalechotu mwapambana mwagonjetsa mukakafika number 1 mukayambe kugumula misanje yawo yonse osati kuti mukalowe m'misanje mukachite nawo mgwirizano a misanje ayi ngati msanjewo ukutchedwa dpp inu shrine place imeneyo musakachite nayo mgwirizano mukagwetse mwa njira ina musakachite nayo ubwenzi ine ndi wina msanjewonso ndi wina pakakakhala mwayi woti gumule mutani mukagumule mwa njira ina pamene mukutembenuka mtima tamva ku buku la chipangano chatsopano 1 akorinto ngati si 2 akorinto chapter number 4 verse number 4 kuti amapita ku malingaliro ndi kukachitisa khungu malingaliro now tamverani ngati mukufuna chipembedzo cha ndale kuti chigwe ku dziko lapansi msanje odalira ndale ku dziko lapansi kuti mugwetse sitikunena kuti mukagumule ofesi ya mcp koma malingaliro oyenda limodzi ndi ndale mwachotse m'maganizo mwanu mugumule structure ya chithunzithunzi chodalira zinthu za dziko mudalire mulungu musiye kukweza wanthu muyambe kukweza mulungu ndiye chimachita ni malingaliro ndi akorinto wachiwiri four four akuti nkhondoyo chipani chimayamba kumaganizo boma limayambira kumaganizo a munthu ndiye imene ikutchedwa kuti misanje now pano wotilembera buku la numeri chapter 33 verse 52 akuti mukapasule misanje yawo now akati yawo ndiye kuti si ine ndi za iwowo pali kulekana ndibwereze there is no salvation without separation ndi zawo sisitimu za dziko zili ndi eni ake adziyendetsa ife tidzingoona atipindulire nawo mu sisitimuzo zikomo koma tikuyang'ana chithunzi chakulambira koona chisasweke ndi zawo ndi zathu za mulungu awo ndi zawo yesu atabwera akuti mwayiona tambala iyi ee njandani pali nkhope ya ndani akuti pali ya kaisala akuti ehe za kaisala mupereke kwa nda kwa kaisala za mulungu mupereke kwa mulungu mwa njira ina there is no salvation without separation so kuziphatika limodzi kwa chipembedzo ku maulamuliro a ku dziko lapansi nkulakwa ndiye ine ndayamba kaye kutulusa history yochoka ku baibulo mawu a mulungu akuti chani mmene zidalili kale tikamanena kuti maboma awa amakhala belong kwa satana system za dziko lapansi zimachita belong kwa satana zimayimira satana zimasogozedwa nsatana si ine kuti ndikunyoza ayi koma ngakhale m'baibulo akuti pa vesi 52 ya numeri chapter 33 upite ndiye ukagumule misanje yawo usakayisiye ndiganiza kuti baibulo latipasa chithunzi chabwino cha kugumula misanje mwa njira ina palibe kuphatikana chipembedzo chako olo utachitama kuti ni mpingo wosiriza koma ukaona atsogoleri akuphatikana ndi ndale ndiye kuti chipembedzocho chagwa mwakanika kugumula misanje mwayamba kukapereka nsembe pa misanje mumvekere muli m'bwato losiriza eleni akuti musatsike basopu samalani kwambiri mmaka pano pa malawi tisamale kwambiri baibulo likuti tigumule mastructure a ndondomeko za kayendetsedwe ka maboma a dziko kotsogozedwa ndi satana mdyerekezi kasachite nawo pa chipembezo chipembezo chipembeze chokha chisaphatikane ndi boma koditu umeneu mulandu umene mpingo the invisible church inakumana nayo visible church kuti idziphedwa ana a mulungu a mpingo woyamba wakumachitidwe kuti adziphedwa kunali kulekanitsa pakati pa system za kaisala ndi za mulungu nde amati agwire ndi pamenepa pagona msampha umene ana a mulungu atigwirire kakangopezeka katimu kachipembedzo ka mpingo kamene kayambe kuchita molileka boma lichite lokha za ndale zakayisala zikhale ku ndale iwo nayambe kupanga zawo mwa njira ina ayambe kugumula misanje mu ndondomeko za chipembedzo cha mulungu kusapezeka sisitimu za ndale sisitimu za dziko za boma zichite apiye pa chipembedzo cha mulungu pamenepa mpamene pali mwala umene atikolowekere mkhosi mpaka atipera kutitha kulemba buku la chivumbuluso akuti ndinaona ine kuchopondera kompesa chachikulu chimene adayamba kupera mpaka magazi anadzadza kufika ku chibwano cha bulu revelation chapter number 9 mpaka magazi pachoperera mpesa anafika ku chibwano cha bulu ndi chimene tikuyembekezera ni mpesa uli paokha uyenera kuyikidwa mu chopondera mpesa ndi aufinye kutuluke mwazi mpaka kuzaza chikamwa cha bulu nkhani yosausa ndi nkhani yosausa iyi ndiye misanje mmene amayendetsera maboma akale mukundimva mpingo wa mulungu simwamuona nanga numeri watipasaso misanje tiye tipite ku buku la levitiko naye levitiko akulankhula nkhani yomweyi pena nkungoti iyayi mwathamanga kwambiri mukuoneka kuti mbulutu mwachoka kwa satana mutiuza chani sindiunena za kwa ine koma za mulungu levitiko nawe taoneka nga levitiko ali ku deuteronomo nkhani yosausa tiyang'ane kumene kuli levitiko ana a mulungu ndamene ndikusakasaka pamenepa mpaka nandimpeza ndampeza levitiko 26 nachita mwayi nangofikira pomwepo vesi namba 30 nkuseri kwa chisamba cha 26 cha levitiko kamba udziwa nafeso kaisa kuti zithera pati tichita nawo vesi namba 30 ikunena mawu imeneyo ikuti ndipo ndidzawononga malo a msanje anu ndi kulikha zoyimiritsa zanu za dzuwa ndi kuponya mitembo yanu ndi kuponya mitembo yanu ndi kuponya mitembo yanu pa mitembo ya mafano anu ndi moyo wanga udzanyansidwa nanu tsono pano akubwereza kuti ndidzawononga malo a misanje anu Limeneli ndi lonjezo, ndi chenjezo kwa achina Ban Ki-moon, chenjezo kwa achina Boutros Boutros Ghali, chenjezo kwa achina Kofi Annan. Tamverani, si munthu tsopano. Pajapa akulamula kuti mukawononge, koma buku la Levitiko akuti ndidzawononga the entire world government system ikuyenera kumva nawo kuti pali kubwera chiwonongeko chimene mulungu adzapasule misanje yonse musaganize kuti masystem awa achina world forum economic kuti akupitirira ndi misanje ili pa chiyembekezo chakuti wowononga sadzakhala tribe sadzakhala asilikali sidzakhala army akubwera kudzawononga yekha misanje imeneyi tsiku lina capital hill adzasesa mwini wache chifukwa akudziwa kuti zoyimiritsa izi ndi zimene zasokoneza dziko lapansi kuti wanthu akapembeze satana ndi akulonjeza kuti ndikubwera ndekha ndidzagumula misanje kodi muganiza kuti chidzakhalapobe mmawa wina new york idzalandira chipongwe kuchoka kwa mulungu chifukwa ofesi ya united nation mu new york idzagwetsedwa ku hague ngati nthambi ya un yoyang'anira zachitetezo kuja mmamanga wanthu opha wanthu pandale the international court of law ku hague choyimiritsa tsiku lina mudzasowa poyima majaji adzagwetsa ndi akuti ndidzawononga misanje yawo ndidzachita chani ndidzatenga mitembo yanu ndikuyiyika pa mitembo yapa misanjepa sukumva apapa usamale chifukwa pali mitembo ya misanje komanso mtembo wako ukapanda kuchita bwino vesi limeneli tikulipeza pano la nambala 30 la 26 levitiko akunena kuti mitembo yako ndidzayiyika pamwamba pa mitembo pa misanjepo ndikumva ngati akuchenjeza kuti efereimu waphatikana ni mafano mulekeni ndidzampera ndi kumgwetsa tsiku limodzi ndongosolo la dziko lapansi lidzayenera kugwedezeka malikulu a maofesi adzagwa sikudzakhalanso tamverani akadzayima mulungu un idzagwa ndi choyimiritsa akadzayima mulungu simudzachipezanso shrine place yotchedwa power behind the throne kumene kudatuluka polisi simudzayipezanso area 30 ndi misanje sakumva munthu adzagumula tsiku limenelo mitembo ya inu opemphera amene mwaziphatika ndi chimenechi levitiko 26:30 akuti mudzaunjikana pamenepo phwi mudzakhala phwi nkhani yosausa nkhani yosausa amayi ndi abambo m'bale wanga ku sinodi ya livingstonia ndikupereka yankho la nthawi yayitali kuyankha kuti maboma a dziko lapansi kuyambira mkale lonse akhala akuyendetsedwa nsatana sizidayambe lero kalelo chipembedzo chimachitikira ku misanje sitamvana nanga muli nchokamba pamenepa muli nchokamba pamenepa tentiliwerenge vesi limeneli namba 30 la 26 akuyamba ndi mawu akuti ndipo ndidzaononga malo a msanje anu ndi kulikha zoyimiritsa zanu za dzuwa ndi kuononga mitembo yanu pa mitembo ya mafano anu moyo wanga uzanyansidwa nanu ndipo ndizasandutsa midzi yanu bwinja ndi kupasula malo opatulika sadzanunkhizanso ine pa fungo lanu lokoma mukadzachita chiphatikizo ngakhale kafungo kokoma kamene ndimakamva there is no salvation without separation tatsikani ndi levitiko abale amene mukumapembeza koma uku mukumafuna kuti muyende limodzi mboma nyama itakadzazazaza kaya kuti kambala yani kuti adziti akugulirani yoyendera mudziti kumene kukupita apulezidenti ndondondo muli konko tamverani zimene akunena levitiko mchichewa ndiye ndibwereze vesi nambala 30 mufike mpaka 31 ndibwereze pa 31 akuti ndipo ndizasandutsa midzi yanu bwinja ndikupasula malo anu opatulika sadzanunkhiza ine za fungo labwino kapena sindidzamveranso fungo lanu lokoma kachikhirisitu kanuko kamene mwapita nako kuboma kafungo kabwino kamamveka kundale ndi chimene ndimati nnene pa vesi limeneli

zinsinsi zizasirizika sipakufunika pakhale fungo apa angakhale nlabwino kubomaku limene akhirisitu mukaziphatike kuboma nlabwino koma ndi misanje ndi akuti powononga misanje nzakusengerani limodzi palibe amene akuzatsala pano fungo lanu lokoma inde ndidzapasula dziko lokomali adani anu adzakhala mmwemo adzadabwa nako adzadabwa nacho chipembedzo chija kuti mulungu sadasamale ngati chidzaphatikana ndi dziko lapansi wanthu adzayamba kudutsa nkudabwa kuti aa si ccap uja uyu ehe nkhani yosausa tamuoneni lero amuunjika ku state house adzadabwa wanthu aa taonani si mboni za yehova zija izi zimakana kudula khadi aziunjika lero zili mboma nkhani yovuta kusokoneza kwake koma kubalalitsa kwake vesi 32 26 mchichewa pa ndidzapasula dzikoli ndipo adani anu akukhala mmwemo adzadabwa nako timaganiza kuti mmene boma likufuna kupanga kampeni lakatenga seventh day kuti mwina mulungu ausiya msanje wa malawi chifukwa wakatenga chipembedzo ayi ndiphatikizira limodzi akaphatikana amenewa mpaka nawodutsa adabwa kuti aa kodi achipasula chonchi chipembedzo choyamba 1844 yija chasakazika chonchi kodi mboni za yehova 1914 yathera pamenepa nkhani yovuta nsanja ya londa ayikhazula chonchi ili kangalala ikuyamwidwa ndi ndale

kumene mukapeze chikhwethe nkhani yosausa tiunene chakukamwa mukwera mtunda mpaka musika chakumusi kummawa-mawa kwa kasungu mukapeza kuti mchikhwetheyi nkhani yosausa makamaka anyamata pa nkhoma mufunse kuti chikhwethe cha akuwuzani kuti mmasika adzadabwa adzadabwa mpingo wa mulungu tikunena mayendetsedwe a chipasuko cha maboma a ku dziko lapansi tiyeni timalize ndi buku la yesaya gawo limeneli nutseke gawo lachiwiri ntakuonetserani mpingo wa mulungu kuti mayendetsedwe a maboma a dziko lapansi mabomawa maundunawa masisitimuwa ankatchedwa kuti misanje anthu onse amakatenga mfundo zawo ku misanje ndiye tikati ku misanjeku anali mashrine place pamalo pokwezeka pamene anthu amapembedzako ma idolatry mafano sakumva munthu yesaya ali mchichewa yesaya chapter number 16 chapter number 16 cha yesaya

ndipo padzakhala kuti pamene mowabu adzazionetsa yekha ndi kuzitopetsa pa misanje ndipo kufikira ku malo ace oyera kuzapemphera sadzapindulapo kanthu ndibwereze ndipo ndipo padzakhala kuti pamene mowabu adzadzionetsa yekha ndi kudzitopetsa pa misanje nangati ukuziphatika ku sistimu za dziko lapansi ndi kuzitopetsa ku misanje kuzitopetsa ku misanje

kukana ugeyi ku malawi kukana kugwetsa kwacha ukadangopumula anzako akufuna akuonerere ukutopera ku misanje kodi utsogoleri wabwino madala achikulire musavomere kuti mutopere ku misanje imakhala nkhani yosausa kumaliza ulendo koma kutopera ku misanje Hmm. tikumane mchigawo chinacho mwina ndipukute chigawo chimenechi ndikati kupukuta ndikufuna ndichikhonze bwino kuchikhonza moyenerera chigawo chimenechi kuchikhonza moyenerera chigawo chimenechi ndi kuchikhonza mwakuti chigawo choyamba tinaona kuti tikuyankha funso lakuti maboma akudziko lapansi amachoka m'manja mwa satana ndiye mavesi tinawayala yekha yesu pamodzi ndi paulo ndati ndizipeze zimenezo mtazipasa zaka kuchichiri chifukwa zayamba ndi zimenezo kunyoza boma kuti kuli mkulu wa dziko lacha lapansi koma pochoka kumeneko tinati aa tiye tibwerere kale tilowe ku baibulo tipeze kuti kodi malo okwera mmene mumayendera masisitimu a gavamenti kuti maofesi mukuwaona lerowa akhalepo achina un mukuwaonawa achina undp mukuwaonawa achina unesco mukuwaonawa achina, a- achina who mukuwaonawa akuchokera kuti anafawa mukuwaonawa akuchokera kuti ndiye timanena kuti kalero malo ngati amenewa ankawatcha kuti malo okwezeka ndiye titatsika pa malawi ngati chisanzo chogwirika kuti tili ndi capital hill malo otha okwezeka kumene kumachoka makalata kuja mwakhalira ndalama za mapenshoniya munthu walandira penshoni zake mudamusungira mpaka lero anyamata akumisanje osapanga lilizi chikuvuta nchani dzina lake lilipo ndalama yake munkasunga kungotenga ndi kumpatsa ntchito ya wiki imodzi koma mpaka na 12 years anyamata akumisanje tamverani levitiko akuti adzakugumulira ni limodzi nonse vyo pamodzi ndi mitembo yakumisanje adzaphera limodzi anyamatatu ndinu mamembala aku matchalichi koma muli ku maofesi aboma ku misanje mukukhalira nako wanthu kupondereza nzika za dziko la malawi anyamata aku capital hill penshoni mpaka zaka 14 simunampatse zake mukunena kuti ndalama zo kulibe mdakongola mdapititsa kuti anyamata amene mwakhalira ufumu wa zakatero ku ministry of labor anyamata akuthera chale mukunena zowona kumisanjeko kuti ndalama za mkolo kulibe kulibe ndalama za m'bale wanga banda kulibe kodi kumeneko kuno kumpoto adatenga penshoni yake kalekale koma mpaka pano mukungomuyendetsa bwerani mawa bwerani mkucha sanasaine registra mukunena zoona ulamuliro wa satana mdyerekezi mwaupatsa malo anyamata pa kapitolo hilu ntchito munthu anagwira kalekale adamaliza kontirakita kupanga kabuliji wanthu lero akuwoloka tsidya ili akupita tsidya ili anagwira ntchito koma ayi mafailo adakayenda mapepala tidakayendetsa mapepala anyamata akumisanje kodi mapepalawa mukumadya kapena mdadula miyendo yoyendera mapepala aduka miyendo ku kapitolo hilu akukanika kuyenda mwayambira muja nikuthamangitsa mafailo kodi akuthamanga akuoneka ngati mafailo adachita paralyze akukanika kuyenda kuchoka mu ofesi kuti zikafike kwa principal secretary anyamata akumisanje mwangokhalira kontalakita adalemba ntchito tuife tidakumba pamene paja mayenje tidatchetcha timapenshoni zathu anyamata akumisanje tikuperekanitu m'manja mwa mulungu akukantheni mukungowayang'ana nanu ambuye amenewa mukungowayang'ana anyamata a gehazi mukungowayang'ana kodi nkhanza zazikulu kwambiri wanthu amasiya kuponderezedwa ndi misanje ya dziko lapansi masisitimu a dziko lapansi alibe chifundo chifukwa satana inu simudziwa kodi kuti munthu uja adagwira ntchito kuboma adali ni wana ni banja anawo adali pa sukulu akulipira fizi akuyitenga kuti anyamata aku capitol hill nkhani yosausa tikakumana tsiku limenelo tikakumana tikakafika kwathu chifukwa pano buku la levitiko ngakhale yesaya akunena kuti adzaperera limodzi mitembo yanu ndi pamisanjapo adzakuundumulira ndi limodzi tulukani mmenemo kumanamiza wanthu kuti aa ine kuchalichi ndine church elder uli ku capitol hill fairo ija ya penshoni ungoiyang'ana osasaina akabwera ati kuthamangitsa mafairo opanda miyendo mwadula miyendo ya mafairo kodi anyamata akumisanje mmenemu ndi mmene ma government system amayendera ndibwereze the entire world government system belongs to satan whatever it is whether like or not mundilole kuti ndipite ku chigawo china chigawo chachiwiri tasiyira powonetsana misanje mchipangano chakale tsono tikupita ku chigawo chachitatu tikaone likulu la satana nyengo imene tikukhala ino kodi likuyenda bwanji likulu limeneli kumene akukhala woyipa nsanja waukulu wamanga kuti rallying place ya this world government system yagona kwa ndani tiyeni ku new york